hot current ya lero pa 26 january amtsukuluzi ndi azinzawo anadekhatu kufotokozera bwino mmene zipani ziyenera kusankhira ma running mate ake makamaka ku zipani zikuluzikulu ziwiri zimenezi za mcp komanso dpp kodi akunena kuti Atsatire njira yanji yosankha ma running mate awo? Kodi nkofunikira bwanji kusankha running mate amene angapindulire ku chipaniko, amene ali ndi molalo? Tatiyeni tionere Hot Current ya lero pamene anali kukambirana za ma running mate oyenera kusankhidwa ku zipani ziwiri zimenezi. Nanga inu, kodi running mate mukuyenera kuti asankhe uti?
Mwamveka kumwera.

ndalama zija pena eti anthu amafuna kungodyera zipani zimene zipikisane mwa kupikisana upresident ndi ziwiri ena akumazaona kuti iya ino i- akalepherano 50 percent plus 1 uja round 2 ife tizakhalano joka chanjani zimenezo abwana zitha kuchitika osati kusachitika but

ngati pali nkhaniso imene ikuwasowetsa tuloso ndi imene ndi imeneyo nditenge uyu chifukwa chani nkhani ya ma running mate ndiyambe motere achakwera uku kuli amutharika kaya uku kuli akabambe kaya uku kuli achihana uku kuli a joyce banda atsogoleri onsewa atsogoleri onsewa ali ndi ufulu osankha munthu amene akumfuna kuti akhale running mate chifukwa tazionapo kumbuyoku titha kumangoti titha kumakhala limited ndi mayina amene tikukambawo a jappie mhango anana muona mutharika mwina akuganiza munthu wina completely Eh? He, he could be thinking of someone completely. So

tiuze zoona pano ma chances oti mungapeze mavoti ambiri ku eastern region ndi ku southern region ayi ndukayika mavoti ambiri anu muwapeza ku central region koma ku region ina kumene mungakayeseko kuphupha mwina kumpoto now kumene koko the only way mcp ingakachite matukutuku ndi itakhala ndi candidate amene kumene koko anthu akumene koko akumfuna

ndi a Mumba but if you notice ino tinali limodzi ku convention yes eh? azikale kodi aja amavuta a anakhongazi azikale tu azikale Ana kusafanya.
akapikisana nawo paujeni bese
yes yeah azikale tawasiyani kaye pambali now kumene kuja kumpoto muona kunena kuti uh, even misonkhano imene amapanga amumba amaoneka kuti anthu tikunena ndithu imene ifeyo timaonera Yes, no apology.
amaoneka kuti he's liked Yes.
and amaoneka kuti ngati akubweresa a new, a new energy to the party pali zinthu timanena kuti anthu ena amakonda chipani anthu ena amakonda munthu amumba amaoneka kuti ali ndi following ina imene is just particular and exclusive to him anthu kumawanyadira kuti ndi mumba mumba tinapita ku convention limodzi mukumbukira mene anthu kumwe amaoneka kuti amamunjenjemerera Koma a Gotani Hara in terms of institutional memory, in terms of history, mbiri ya chipani, iwowo ndi munthu onena kuti ngolemekezeka ku chipaniko makamakaso ku chipani maka chigawo cha kumpoto. So at the end of the day you have to ask yourself as a leader kuti it's not about kutchuka

chimene chikumazavuta ku mcp mmalo moti aziyang'ana chisankho cha 2025 ali busy ati kukanganirana chisankho cha 2030 kuti atadzatenge kwa chakwera ndi ndani you know zimenezonso zikumachita cloud anthu ena ake amene amazitenga kuti iwowo ndiye iwowo ine ndiyambire pamene iyambireni pamene A- apapa Yes.
mwina mwina mwina nthawi sidilola Yeah. next week titha kuzamaliza Yes, yamanani yes. meeting pali kuonera kuti point pamene nawo anthu kunena kuti

Uyu akumazipanga align ndi ka team kena ka mcp komweko. Uyu akuzipanga align ndi ati- mutu mwawo akudziwa kuti by 2030 Chakwera satani. Sadzakhalako. Nde amati akayang'ana mcp chakunena kuti kodi ah, ndiyende ndani. Ndiyende ndani. Ena they are even kumalipirira mashado ena ndi ena kuti ndikulipirirani kuti akakhale aphungu awo Kuzipanga iwowo position. akamazafuna ujeni Yo, ukandidate wa understand. 2030 ayiwala kuti pali chisankho cha 2025 choti aduse so chinthu chimodziso chimene a- achakwera akuyenera kukhala very careful if we can uh, read mat- mat- matrends awawa tiwauza pano kunena kuti kwanu anthu akumenyana akumenyana inuyo mukamaganiza kuti mmene akupanga kampeni za inu 2025

yonena kuti tasankhani uyu tamvaponso anthu amene amakhala ma first lady anthu amene amakhala ah, ah, mkazi wa president amakhala kukhwizira anthu ena Atengera anthu anthu ena amene asisa. akwakhwizira Eh, eh. aena akwakhwizirawo Mpepwa. amakhala kuti ndi anzawo kuseri akumuzi kwawo akumuzi kwawo Yes.
Ama- So- manya akali kumene- Manya Manya akali. akali. Zimene- zimene tizazikambaso yes